Wawa zifumu wawa zifumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata uyu. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Simba. Simba amachokera ku Zimbabwe koma amakhala ku South Africa komwe uko ku Kimberley. Mnyamata ameneyu akulira kwambiri akunong'oneza bondo. Wagulitsa gemolo yake ya Toyota GD6. chifukwa cha phone ya 7000, wagulitsa shop yake chifukwa cha phone ya 7000, omu ndi mmene zilili. Mwezi watha Simba amayendetsa galimoto yake, akuyendetsa galimoto yake mkodzo unamukola ndi anapita pa tchire kuti akakodze, akukodza anaona phone yanyuwani, phone ija anaitola kenako anatenga galimoto yake nkumapita. Amaona ngati unali mwayi wake. Atafika kunyumba kwake anachotsa simukadi ndikuipanga wipe foni ija. Anatenga foni ija kukachipatsa chibwenzi chake chimene chili ichi. Dzina lake mkaziyu ndi Notando. Notando anamfunsa Simba, foniyi mwagula? Simba anayankha molimba mtima, Yes bae, ndagula foni imeneyi. Ndalama zingati? 7,000. Notando anali osangalala kwambiri pozindikira zakuti mamuna wake watulutsa 7,000 kugula foni ndekuti amamukonda kwambiri. Mkaziyu anasangalala ndipo anampatsa dogidogi tsiku limenelo, kumpatsa Simba. anayamba kugwiritsa ntchito foni ija. Akugwiritsa ntchito number yachilendo inamuhala Hi pa WhatsApp. Notando anayankha Hi anali mtsikana ndi mtsikana. Anayamba kucheza pa utsikana wawo. Anayamba kucheza pamene pajapo mpaka ufriend unayambika. Akhala mwezi akucheza. Umakhala kuti? Ayi ndimakhala kwakuti. Ndiye Notando anayamba kupereka ma details ake kwa mtsikana uja chifukwa amafuna akumane. Ali adzadye lunch limodzi nde anapanga tsiku ati tikumane tsiku lakuti okay bobo notando anatumiza address nzake uja anabwera atabwera anamuuza ndili panja pa gate notando anatuluka kumpanda atatuluka kumpanda nzake uja anakumana naye anayamba kucheza mosakhalitsa polisi inabwera kwa notando mayi tikukumangani mundimanga bwanji foni Ndi yanu? Eeh, foniyi ndi yanga. Unaitenga kuti? Ah, anandigulira. Ndani? Chibwenzi changa. Ndalama zingati? 7,000. 7,000? Eeh. Okay. Chibwenzi chanu chimakhala kuti? Ah, amakhala kwakuti kwakuti. Ungatiperekeze kwawo? Anati yes, ndingathe kukuperekezani. Okay, tiyeni. Anamumanga Notando. Anafika kwa mwamuna uja. Atafika kwa Simba, anamuuza Simba, mudziwa chani? Tikukumangani bambo chifukwa cha foniyi. Akuti foniyi ndi yanu? Simba anayamba kuyankhula chilungamo. Ee, foniyi ndi ya ine, ndinayipeza ndine. Foniyi ndinayitola. Anafotokoza mmene ndafotokozera muja. Anthu aja sanamukhulupirire chifukwa choti Notando anayankhula kale zoti foniyi chinagula ndi chibwenzi changa 7,000 ndiye sanamukhulupirire, amaona ngati akungonamabe. Kenako anamuuza zakuti foniyi mwini wake anapangidwa kidinapu. Ndipo anapeka ndalama yokwana 500,000 kuti atuluke. Nde apapa ifeyo takupezani. Mmodzi mwa anthuwo ndinuyo. Takumangani. Nde anayesesa kuzipulumutsa koma zinakanika chifukwa choti statement imene anapeka Notando ndi iyeyu inali yosiyana. Nde amangoti mkuluyu akunama. Ndi anamangidwa poyikidwa mchitokosi. Ndi amafuna apange recover ndalama yokwana 500,000. Mkuluyu anagulitsa galimoto yake, anagulitsa shop, panopa alibe china chilichonse. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake mutengerepo phunziro. Akuluakulu, ku nkhani za fonizi kumakhala osamala. Ndinapanganso nkhani inayake yokhudzana ndi zinthu ngati zomwezi ya mnyamata wa ku Malawi. Anamangidwa za zii! Awanso awononga katundu wawo chifukwa cha zinthu za zii, foni ya 7000, anagulitsa galimoto yawo, Toyota GD6, kugulitsa shopu yawo chifukwa cha foni ya 7000. Zinthu zina zake akuluakulu eti ndi bwino kumazipewa mukakhala zoti muli ndi kapena muli ndi chuma zina zake umazipewa chifukwa zinthu zina zake zopepera zimabweretsa mavuto umaluza zinthu zochuluka zimene uli nazo mkuluyu analuza zinthu zochuluka galimoto shop chifukwa cha foni ya 7000 tangoganizani ndi akuluakulu chonde tengerani phunziro pa nkhani imeneyi